moni ndine jack nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku russia mu chaka cha 1959 nde inu tagwirani chakumwa ten ticheze nkhani yake ndi yokhudza dyatlov pass ndi nkhani yodziwika kwambiri ku maiko ena komanso ndi nkhani yoopsa yosamvetsetseka kuti chenicheni chinachitika ndi chani mu 1959 gulu la ma mountain hikers anthu okwera mapiri lochoka ku sukulu ina ya ku russia anapanga decide kuti apite ku ural mountains ende ku russia ko inali nthawi yozizira kwambiri kumazizira kwambiri ku russia ma snow chani koma zinali zonena kuti amalandira ma certificate eti malinga ndi malo anthu amene akayenda mapiri amene akwera nde awawa anali ma level 2 hikers munthu amene anali amawatsogolera amatchedwa igor dyatlov nde anasankha njira imeneyoyo kuti tikadzera njira iyi palibe amene anapitako ife tikakhala oyambirira kunena kuti akapambana akapita nkubwerako alandira level 3 certification ya u mountain hiker nde anali excited analipo anthu 10 poyamba koma mmodzi dzina lake yuri anapezeka kuti asananyamuke anadwala anali odwaladwala nde samamva bwino nde anaona kuti "Ah, ndi mmene ndikumveramu sizitheka bola ndibwerere nde yuri anabwerera anatsalapo anthu 9 anthu aja akonzekera kuti akunyamuka anawuza anzawo kunena kuti "Ah, tikakafika by day 16 tikhala kuti tatumiza telegram kukuwuzani mayendedwe athu kuti a- aitha tabwerera kapena mwina tikadali mu phiri eti nde anthu anakonzekera kuti "Oh, okay chabwino nde anthu aja ananyamuka ulendo wawo kupita ku ural mountains nde dyatlov anali otchuka ndi kudziwa kuzitsata kwambiri za hiking kuti olo malo angakhale ovuta chotani iye amatha kuyenda koma ali mkati moyenda muja ndi anzake aja anapeza kuti kunayamba chimphepo eh? kumazizira kwambiri komanso nkhungu anthu anakonzekera ulendo wawo anatenga makamera amajambula chilichonse komanso anali ndi madayale amalemba m'madayale mwawo nde akuyenda zithunzi zomwe zikuoneka apapa ndi zenizeni eti zomwe eni aja ankajambula anayenda kupezeka kuti anafika pena pake anaona kunena kuti mphepo isili bwino nde anakhotera mbali ina kuthawa mphepo ija koma mbali yomwe anakhoterayo ndiyotchedwa death mountain amayitchula kuti death mountain chifukwa chonena kuti kunalibe zinthu zo- zina zitizo zomwe kumakhala ngati ko- kopanda kalikonse amangokutchula kuti ku death mountain nde analowera mbali ya ku death mountain kuja nde igor dyatlov anapanga decide kuti ah, ten tipange kaye kampu eti anali ndi zipangizo zawo zonse anayika chitenti chawo pamenepo kuti atidikire kaye mwina kuti kuche kapena aone bwinobwino kuti apitirire ulendo wawo nde amajambula zina iye awo ayamba kukumba pansi pachisnowo iye ayamba kuyika chitenti chawocho chani ndi anayika tenti ija koma anthu omwe anatsanzikidwa aja anapezeka kuti anadabwa kunena kuti Dyatlov ananena kuti pakatha 16 days atitumizira telegram koma 16 days yadutsa in fact padutsa pafupifupi 3 weeks anthu aja kuli zii ndi anadziwitsano ma authorities kuti ah, anthu ananyamuka aja sanabwereko komanso sanatumize chani sanatumize telegram nde anatumiza rescue mission kunapita anthu kukawasakasaka. Anasakasaka koma anapeza kuti mwamwayi anaona mapazi awo kumene analowera kuti anakhotera ku Death Mountain kuja. Ndi analondola komweko otsatira aja. Ndi anapeza pamene panali tenti, tenti yophwasuka. Atachita examine tenti ija anayiona kunena kuti inali yong'ambika kuchokera mkati kuti anaying'amba mkati kuti ngati kuti anthu anali mkati achita kuying'amba kuti atulukemo. Panaoneka ma footprints zi- zidindo za mapazi koma zopanda nsapato kuti mmene kumaziziriramo mu snow anthu ayenda bwanji opanda nsapato ndi anayamba kumalondola mapazi ena aja kuyang'anayang'ana kuti anthu apita kuti pamene anatutumuka pansi pa mtengo wina anapeza pali thupi la mmodzi mwa anthu aja Munthuyo kunja kwa thupi lake kumaoneka bwinobwino ngati ngosavulala, koma atauma. Atamuyang'ana, maso analibe, akuyang'ana mmwamba. Anamuyang'ana mkamwa, anaona kuti munalibe ndi lilime lomwe. Zinthu zoopsaopsa chonchi. Anapitiriza kuyang'anayang'ana, anampezanso wina. Nayenso wauma ali poteropo. Akupeza, kumuyang'ana mkamwa mwake muli chala kuti wadziluma chala chake chili mkamwa mwake. Komanso akuoneka ngati wapsaipsa m'madera ena ena thupi lakeli. Anthu ake akuoneka kuti sanavale zotentha, angovala ngati kuti mwina amafuna adzigona. Ayang'aneyang'ane akupezanso thupi la munthu wina, zovala zake zina zili m'mwamba mwa mtengo. Nayenso wauma, alibe maso, amuchosa mano ena mulibemo. Anthu aja, ah, chenicheni chochitika nchani? Anapeza matupi a anthu 4, anasala 5. Koma akuoneka kuti anali ndi ma injuries odabwitsa kwambiri. Anapitiriza kusakasaka. After one week, anapezanso matupi ena. Mzimayi wina anachita kumpeza alibe lilime, alibe maso, alibe nsidze. Akuoneka ngati wamenyedwa kwambiri thupi lake ndi ma bruise. Atapanga x-ray ena anapeza kuti mafupa awo mkati ndi othyoka mafupa onse. Koma kunjaku kumaoneka thupi lili bwinobwino koma mkatimo mafupa onse othyoka. Wina anamuchita check mutuwu, skull yake inapezeka kuti Mutu wakewu ndi wosweka mkatimo koma kunjaku kukuoneka bwinobwino. Kumaoneka kuti anali ndi ma injuries akuluakulu, ma injuries oopsa kwambiri. Akuti ma injuries onena kuti sanachoke kwa munthu iyayi. Munthu sangathe kupanga injury ngati imeneyi, kumuswa munthu mutu mene anasweramo, kuwaswa mafupa mene anasweramo. Ati ma injuries awo anali chimodzimodzi ndi anthu onena kuti afa pa ngozi. Impact yake, kunena kuti na chest kusweka, mafupa onse mkatimo kusweka. koma kunjako kukhala bwinobwino skin ikukhala bwinobwino koma ungophwanyika phwanyika mkati nde anapeza kuti anthu amadabwa kuti chenicheni chachitika nchani nde boma linachita cheki linachita close case msangamsanga kunena kuti "Ah, palibe mulandu apa palibe nkhani zikusonyeza kuti anthu afa ndi mphepo aliyense "Ah, anthu mphepo yake yakuti yowaswa anthu mafupa kuwachotsa maso kuwachotsa lilime ena ziwalo kukhala mkamwa koma nkhani inatsekedwa kuti kesi yatha ndi chifukwa cha mmene kesi inathetsedwera anthu amakhala mpaka lero kunena kuti chenicheni chinachitika ndi chani ndi amayitcha kuti Dyatlov incident kutsata dzina la uyu anali mtsogoleri wawo igor Dyatlov uja edi nde chinanso chimawapangitsa anthu anthu amayang'ana zithunzi zomwe zinapezekazo pali chithunzi china chodabwitsa anaona ngati figa ya chimunthu chonchi chikukhala ngati chikulowera kwina kwake chinakhala kuti ajambula ndi kamera yawo yomweyo ndi anthu amati ndi ndani ndi chani ndi kumbali imeneyo kumatchedwa kuti kuli yeti yeti ndi chinthu choti maiko ena amachiopa eti chinthu choopsa akuti ati chimapezeka m'mapiri mbali ya m'mapiri umu chokhala ngati kuti kuchifotokoza mchichewa mwina kunena kuti chinyani munthu chinthu choopsa chonena kuti chimachita ataki anthu chimadya anthu kaya chimatani pali zinthu nkhani zosiyanasiyana koma ambiri ena amanena kuti ndi zabodza asayansi amati kulibe chinyama ngati chimenecho pamene ambiri amanena kuti chilipo ndithu ena anachiona ena amati chimapha anthu ena ati chimasowetsa anthu mmapiri mmadera ngati amenewo ndi ataona chithunzi chimenecho amanena kuti yayi ndekuti kunali yeti anthuwo anali mu tenti mwawo bwinobwino akuchita prepare kuti a- achita relax afuna kugona mwina chinangotulukira nkona anangong'amba tenti ija from inside ndikuthawira panja ena opanda nsapato mu snow ena opanda zovala zotentha kungoyamba kuthawa kuti amathawa chiyeticho nkupezeka kuti anatani anaphedwaphedwa kunena kuti nanga ena zovala zinapezeka bwanji mu mtengo mwambamwamba fachana anapezeka malo osiyanasiyana onena kuti kukhala ngati wina akuthawira uku wina akuthawira uku ena amati iyayi mwina ndi anthu anawapha ndi amati "Ah, anthuwo anachokera kutiko mapazi awo palibepo ma footprints komanso ma injuries onena kuti si ochokera kwa munthu uyu ndi ma injuries amphamvu kwambiri nde ndi nkhani yonena kuti mpaka pano anthu amati chinachitika ndi chani palibe amene amadziwa nde imeneyo ndi Dyatlov incident malo amene anadzerakowo amatchedwa Dyatlov pass kufikira lero palibe amene amadziwa kuti anthuwo chinachitikira nchani amene anatsala ndi yekha uja anadwala anabwerera uja zikomo kwambiri